tikulandireni ndi chimwemwe mpulogalamu iyi ya catholic perspective pulogalamu inanso pano pa radio alinafe imene timakupatsirani zochitikachitika mu mpingo komanso mdziko mwathu muno ndipo ine ndi sam k lero ndilinso ndi bambo louis chikanya komanso tikhale ndi mlendo uh, wonderful mkhutche amene akhalenso akutithandizira lero nkhani yayikulu imene tikhale tikukambirana ndi nkhani yozukuta kuzukuta ndani akatichotsere chimwala programu imeneyi tikhala tikumva maganizo a a wonderful mkhutche kuti kodi iwowo akumva motani mmene aepiskopi anenera komanso bambo louis chikanya tikhala tikuthandizana kuti kodi tikuchokera kuti tikupita kuti pa nkhani ya makalata a aepiskopi kenakonso nkuona kodi zimenezi tipange nazo motani makamaka ife amene talemberedwa kalata kalata yalemberedwa kwa akhristu a mpingo wa katolika ndi anthu akufuna kwabwino kodi nzotheka kusintha zinthu zimenezi ndi zimene tikhale nazo bambo louis chikanya mwaswera bwanji ye ine ndaswera mwaswera bwanji ndaswera bwino zikomo tikutero kuti dzanadzanali talandira uthenga koma siwadzidzidzi ayi uthenga unatidzidzimutsabe chifukwa sitimadziwa tinangonyamuka ife mwina anzathu mumakhala mukudziwa kuti a tikachita zotere koma ife ngati akhristu nde kunali kungopita ku tchalitchi nkumakatapo ee kuli uthengatu uku akuti kodi ndani akatichotsere chimwala nzimene tikufuna tikambirane mpulogalamu ya lero koma bambo louis chikanya ah, tisanatero tili mnyengo ya lenti eh nde ulaliki wa lero munazama nawo pa salimo Aha. ya david ehe e, ndamvera iyo. ah e, ndisanamvere amatishani amatishani wa- oh, inozi mna amatishani ya inuyo kuyamba misa ndithu kuyamba nkuti salimo ya lero davide ndithu akulira kulira ngati kulapa mm. davide mu ulalikinso kubwerezanso kumapetonso kubwerezanso kuti salimo ya lero chauta eh, chauta sadza eh, sadza kodi nkhani yake yoti munthu amene walapa koma eh, chauta ndi sadza- sadzanyoza ehe mtima wo olapa munthu wa mtima olapa yes yes bambo Something lusi like that. Em, kwambiri simungabwereze katatu m'misa imodzi nkhani yakulapa komanso chifundo cha mulungu pa munthu amene walapayo mufuna kupereka uthenga wanji funsoli sindikulimvetsa bwino funso tili munyengo ya lenti ndipo ulaliki wanu lero munazama pa nkhani ya davidi ndithudi adapha munthu kuti akwatire mkazi koma adalapa mulungu adankhululukira ndipo mm pamene pali nkhanitu bambo kuti munthu amatha kulakwa koma mulungu Aha. amatha kukhululukira ya ndikumbukirako eh, kuti mlaliki ananena kuti eh, mulungu one of the themes zimene zikupanga run throughout the bible ndi ya forgiveness yes yes aha Mhm. eh, kuti mulungu amatikhululukira chifukwa chimenecho ndi chimene anabweres anamutumizira mwana wake okay kuti adzatikhulukire machimo athu aha so Za- davide ndi chitsanzo chabe cha chifundo cha mulungu chokhululuka machimo Okay. munthu amene analakwira aha kupha munthu kumulanda mkazi wake aha Indeed. sezo koma mulungu anamkhululukira Aha. so chachikulu ndi lakuti tizivomera machimo kumva chisoni kuwalapa machimowo aha muna tikalapaso muna kuyesetsa kuti tisagwemonso ehe komabe tikagwamo tisaleke kulapa Eh, tizilapa kuti "Ah, ambuye tichite chifundo nagwaso nani ndi munthu wathu timagwa timadzuka tino tizigwa tizidzuka tikagwa choncho Yeah. inaterotu bambo tiyambire pamenepo chifukwa kalata ya episkopi kwambiri chimwala chimene makamaka iwo mmene akambira Ndi zolakwika zimene zilipo kuti ndeti anthu akalakwa akhale mkulakwa komweko kungokhalirira komweko basi kakaka kuti ndife Ayi. olakwa. ayi munthu si nyama Oho. eh, munthu ali ndi mzimu Okay. mzimu wa mulungu Mhm. eh, ndiye kuti tikagwa tizidzuka Oho. kusakhalira pompo ayi Okay. eh, so uh, wina ananena kuti kusiyana kwa nyama Mm. eh, zinyama ndi anthu mm. nkumeneko kuti munthu anapangidwa m'chifanizo cha mulungu okay. Eh, chifukwa cha chimenecho munthu amakhala ndi conscience Ehe, chifukwa munthu amalapa nyama singalape Chabwino. Eh, chifukwa chake uma- umatha kudabwa kuti kodi uyu ndi munthu wa mtundu wanji kuti akammanga amtulutsa nkukabaso akammangaso amtulutsa muno kukabaso namva pena pake kuti wina ana- ana- anagwira anamgwira ah, kuti ana- amaba koma anali atiku- akutuluka chakumene kundende Eh, kungotuluka ehe Kwafikira ngotula asi. ndende kufikira ah, ah. kuti ah, kuti munthu bwanji pena umanena kuti yayi ine sindine nyama iyi Chabwino. khala mbuzi aka ni kamphale imapita ukadya ku- ukhoza uyigenda Eh, ibwerera ponse Ibwerera, chipapa eh, Eh, paka ukhoza bola. uyigenda ibwereranso ndiye nyama imene ndiye nyama koma munthu yayi amati azisiya chabwino tiziyesetsa kuti tikalapa eh, kuti tisabwererenso kumeneko chabwino ndiye kalata iyi ndi ya namba 29 koma Yes, kunali 29, aha. kalata namba 28

Makalata awiriwa anatondozana komatu tsono ija inatchuka ndi Bagamoyo inatchuka ndithu iyi yatchuka nchimwala koma tisanati timve maganizo anu bambo a Wonder and- a Wonderful Mkhutche amayankhulapo pa za ah, ndale mdziko muno tidawapeza ali nafe mstudio muno titawamva chabwino Choyamba uh, tithokoze ma bishop uh, polemba kalata imene yafika mnthawi yake uh, kuiwerenga kalata imeneyi uh, mkati mwake munalankhulidwa zinthu zimene amalawi uh, akudutsamo tsiku ndi tsiku uh, tikumati tikadzuka uh, kenako usiku ukafika tikagone uh, timakhala kuti tadutsa mu zokhoma uh, zimene mabishopu uh, anazilankhula nde si zinthu zokuti anangoziganiza ayi uh, koma ndi zomwe amalawi akumaziona tsiku ndi tsiku uh, zinthu zake ndi ngati uh, kusowekera kwa ntchito uh, njala imene yavuta madera ena mdziko muno uh, kusowa kwa mafuta a galimoto uh, zomwe zinapangitsa kuti mitengo ya zinthu uh, zina uh, ikwere Uh, ku palinso vuto la kusankhana kwa mitundu uh, osayiwalako uh, kusankhana kwa uh, kupatsana ma business opportunities chifukwa chonena kuti uh, mwina ndi wakumtundu kumodzi uh, kapena uh, amadziwana nde mavuto awa uh, ndi amene uh, muboma ili uh, ta, tawaona uh, ngati anthu tikakamba za kusowa kwa ntchito uh, kwambiri uh, zimakhala chifukwa chokuti boma uh, silikupanga ntchito zija timati za mafakitale uh, mwachitsanzo uh, pakakhala kuti zinthu zina zake tikufuna tizizikonza m'malawi momuno boma limayenera uh, kaya ndikutenga ndalama uh, kugwira ntchito ndi anthu ena ku private sector nkutsegula mafakitale onena kuti azitulutsa zinthu zomwe uh, tikuzifuna mdziko muno uh, komaso zina uh, titha kumapititsa maiko akunja nde opanda zimenezizi uh, ndizovuta kuti uh, anthu angamapeze uh, ntchito ikakhala nkhani ya njala uh, tonse tikudziwa mavuto ake sikuti anayamba pano uh, njala ndi vuto la mgonagona uh, lomwe ngakhalenso maboma a mbuyomu uh, amavutikana nalo ah, kwambiri ah, chifukwa chonena kuti mwina ah, timangosankha ah, njira ija timati ah, aip yotenga fetereza nkumapatsa alimi ang'onoang'ono ah, zinthu zomwe ngakhale zaoneka kuti sizingatithandize koma pa zifukwa za ndale ah, maboma ambiri amazikakamira ndipo poti tikulimbanabe ndi njira imeneyo chifukwa chake tikumaona ma- mavuto ngati azanjalawo Uh, kusowa kwa mafuta uh, kwambiri uh, tinamva kuti chifukwa choti ndalama zakunja uh, zomwe timayenera kukhala nazo nkumagulira zinthu zina uh, panalibe zokwanira nde ndalama zimenezi kuti zipezeke uh, zimadaliranso kwambiri uh, kuti kodi mdziko momuno tikupanga ziti uh, ndi zomakagulitsa uh, kumaiko akunja ndiye ngati momwe ndanena kale poyamba ah, kuti kumalawi kuno ntchito za mafakitale kapena zinthu zomwe tikuchotsa mdziko muno kumakagulitsa kunja ndi zochepa kwambiri ndiye nchifukwa chake tikumakumana ndi mavuto ngati amenewo Ah, kusowa kwa mafuta ah, sikuti kumangokhudza chabe iwo amene ali ndi magalimoto koma tonse timadziwa kuti kukacha anthu timafuna tiyende madera osiyanasiyana ah, kaya kutumiza katundu kumene ah, zimene zinapangisa kuti mitengo ya maulendo amenewa akwere ah, komanso katundu wina ah, akwere ah, zomwe zinafika ah, pamalo ponena kuti amalawi ambiri ah, sikuti akanakwanitsa mavuto onse amene tingalankhule apa ah, ndi zinthu zomwe pamene bomali limabwera ah, mu juni 2020 analonjeza kuti adzathana nawo. Koma zaka 5 tsopano zatha, ah, zikuoneka kuti kuthana ndi mavuto amenewa ah, sikunaoneke ah, komanso kupita chitsogolo ah, mavuto amenewa tikadali nawo. Ngakhale apapa chidwi tikulankhula za boma ah, komanso kalatayo ah, kwambiri ah, inatsindika pa ah, kulephera kumene boma likuonetsa Tikati tisinthe maso athu nkuona zipani zotsutsa sikuti kuli nazo kumeneko nkumati kusintha komwe amalawi akukufuna ndi kumeneku chifukwa zipani zotsutsa sizinabwere ndi mfundo zomwe zingawapatse amalawi chiyembekezero kuti mwina titalowera umu titha kuona kusintha kwa dziko. Uh, mwachitsanzo tipereke uh, chipani chachikulu chotsutsa cha Democratic uh, Progressive Party uh, chimene anthu uh, ataponya chisankho mu June 2020 anavota kuti chichoke mboma uh, kufikira panopa uh, sikuti chasintha kwenikweni nkumanena kuti chikabwera uh, chibwera ndi kaganizidwe kena katsopano kapena mfundo zatsopano chifukwa ochiyimirira ndi omwe aja uh, komanso amene azungulira uh, uh, presidential candidate amene atakhalepo ndi anthu omwewo uh, komanso mfundo za chipanizo uh, ngakhale anakhala pansi kuti azikonzenso uh, sizinakonzeke monena kuti kumapereka uh, chilakolako kwa munthu kuti chipani chasintha uh, mwina titayesera kumeneko nde mavuto amene tikulankhula kuti uh, boma uh, lili nawo uh, zipani zotsutsa uh, sikuti zabwera ndi kusintha kumene uh, anthu akukufuna chotero uh, kwa iwo amene akuponya chisankho uh, chomwe chikubwera mu September mu uh, khangati kuti ali ndi mapanga awiri uh, kulikonse kumene akati alowere uh, sikuti kukuwapatsa chiyembekezero kuti uh, zikayenda Ndiye n'chifukwa chake mabishopu mu kalata mfundo ina ananena kuti a amene akuimirira a onse akuboma ndi otsutsa a sikuti akubwera ndi mfundo a zo zotisintha maganizo ayi komabe poti tikuyenera kupanga chisankho a tingosankha munthu amene tikuona a kuti kulakwitsa kwake a kutha kukhala kocheperako. uh, kugwiritsa chizungu titha kunena lesser evil uh, kuti onsewo ndi wolakwika komano mwina pali wina amene ali wolakwikirako mochepa ndi ameneyo mwina ndi amene titha kumuganizira kuti uh, titamuvotera komabe tikachoka apopo ndikuona ngati kuti tiyambe kuyang'ana chitsogolo uh, kuti kodi zisankho ndi njira imene titha kuidalira uh, kuti tisinthe dziko muno kwa ineyo ndikati ndione uh, momwe tayendera ngati dziko makamaka kuchokera 1994 pamene tinalowa mu multiparty democracy kudzafikana uh, tsiku la lero uh, papita zaka zoposera makumi atatu tsopano 30 Koma zisankho zonse zomwe tachita pakatipa sikuti zinathandizira kusintha dzikoli. Inde zisankho ndi zinthu zofunikira koma ndimaona ngati kuti tiziyang'ana kuposera pamenepopo. Izi ndikulankhula kwambiri ndi achinyamata anzanga kuti titakhala olimba mtima komanso. ndi maganizo akuthwa komanso maso akuthwa ah, kuti pali zinthu zina zake zomwe tikuyenera kuzichita ah, kuti tisinthe ah, dziko lino Ah, mwachitsanzo kaya ndi za corruption zomwe ah, tikuzionazi kodi zimatisangalatsa ah, kapena kusankhana ah, kwa mitundu ah, komwe timakuonako ah, kodi ifeyo ngati okuti Tsogolo la dzikoli lili m'manja mwathu. Tikuganizapo chani? Ndiye ngati zinthuzo sizikutisangalatsa, tikuyenera kuchita zinthu zoposera kungoponya zisankho. Pali njira ngati kupanga zionetsero. Zinthu zimenezi titha kuzigwiritsa ntchito ndithu kuti ifeyo tisake kusintha kumene tikukufuna chifukwa kwambiri tikamangokhala kuti tikaponya voti ndiye kuti kusintha kwabwera. Ndikuona ngati kumeneko kukhala kudzinamiza kochuluka chifukwa tikangoti tiyang'ane m'mbuyomu zisankho zonse zomwe tapanga sizinatithandizire zomwe zingatiuze panopa kuti tikuyenera kuchita chinthu china chake choposera zisankho nde September 2025 ndiyo. Ma Bishop alankhula kuti tikangosankhe munthu amene ali ndi mavuto ocheperapo koma tikatero kupita chitsogolo mwina titakhala pansi ngati dziko kapena ngati achinyamata kuti kodi ndi china ndi chiti chomwe tingachite kulekana ndi kuti miyoyo yathu kapena tsogolo lathu tizingolisiya m'manja mwa zisankho. pali zina zomwe tikuyenera kupanga ndithu kuti dzikoli tilisinthe. Tsiku lina tisadzakhale kumadzanena kuti tingovotera amene ali ndi mavuto ocheperapo chifukwa chimenecho si chisankho ngati momwe chisankho chimayenera kuti chikhalire. Zikomo kwambiri. Awo anali maganizo anga pa kalata imene ma Bishop. uh, analemba masabata apitawo a wonderful mkhutche kutipatsira maganizo awo iwowa ndi katakwe pa nkhani ya zandale chifukwa adaphunzira maphunziro amenewo ndipo ali ndi gulu lawo ali mgulu la ma political scientist muno m'malawi amayankhulira ku zomba zimenezi bambo luwi chikanya uh, mwamva Analysis ya a Wonderful Mkhutche mwina mukhoza kuikapo ndemanga. Sanasiyane kwambiri ndi zimene Aepiskopi anena. Ah, mwina tisabwereze zinthu zinanenedwa kwambiri ambiri anena kale zomwezo koma ine ndi pati yomaliza imene eh, a- agwirizana nane ndi nthawi zambiri ndimafuna kuti dziko tipeze njira ina yoyendetsera eh, dzikoli njira system ina ya democracy ta- tayeserapo ya dictatorship tinayesera zaka zambiri democracy sokhanga sona zikufanana tsopano ndi nthawi ya dic- dictatorship Nchi- iona kuti basi zinthu zake eh, kusintha kwenikweni malo mwake tapita ku extreme atikankhira nsonga tiko zija zonena kuti kale timaopa nthawi ya dictatorship ulamuliro wa dictatorship timaopa mantha then tabwera democracy ndi mantha achoka ndi tungochitapo zinthu

ndiye kuti alipo amene atimverawo ya ndiye ndona ngati akuti a- akuti tikamvera zimene atilangiza aepiskopi kuti tiye tikangovotabe eh, basi eya ndawamvetsa chifukwa anena kuti be chabwino koma nanga tizingopita nzimenezi tizingopitira Ehe. zimenezi zoti amene wabwinoko ayi Ndi anena wakola kuti koni tizingopita nzimenezi tikhale pansi, Eya, funika- going forward. Ehe. Ehe. Then ananenapo so fundo ina Chabwino. yakuti ma demonstrations akulimbikitsa ma demonstrations eh, akulimbikitsa. ineyo nthawi ina nanena kuti revolution eh, bwanji pakhale revolution kuti tsopano apapa zionetsa ngati kuti atsogoleri athu sakutithandiza nanga tizingokhala choncho tiye tipange njira ina yoti tisinthe dziko la malawi nde ndiona ngati eh, we simukuona can go that way. bambo luwi chikanya inu pamodzi ndi a a wonderful mkhutche zimene muganizazi zimene zimapangitsa tsono andale kuti atipange oppress kwambiri kuti anthu tizikhalabe ovutika tizikhala opempha chifukwatu revolution yopanda nayo chuma siingatheke koma takhala kuti tili economically empowered achinyamata ambiri ali stable kuti bwerani pamodzi kukwanitsa kupita zikhoza kutheka ayi ni umphawi wathu omwewo kuchita chigulu ku- kuti zimasintha zimasiyana Eh, ndi umphawi omwewo kuti tiyeni tigwirizane tiyeni tiletse izi zikhoza kutheka Chabwino. chifukwa atsogoleri athu ndi ochepa ambiri ndife nz- mazi- nzika ndiye tati nzika zagwirizana tiyeni tichite izi tikhoza kuchita influence Chabwino. kuno kuti izi siyani mukachita izizi chakuti chichitike malamulo tichita suspend Okay. Eh, muchita suspend malamulo nga iwo Kuti ama- tisolve problem iwo- eh, tsopano. iwotu amadalira malamulo Eh. iwo ndiye mphamvu zanu mphamvu zanu zili pamalamulo amati ayi lamulo likuti ayi nanga lamulo likuti Ngoti lamulo suspended abwana want a b c d pambuyo pakuwerenga uthenga umene wochokera kwa aepiskopi chilipo chipani chimene chingabwere poyera nkumanyadira kuti "N- bola ife ayi ayi ayi chibwere ndi- A- chi- a- chi- anani- azitiuza m'misonkhano "Ah, bolani bolani ife ananenapo ananenapo sampuchewo kuti Eh. iwowo amene atenga major party dpp ingakhale iwowo a dpp angaime poyera kunena kuti "Ah, ife ndife okonzeka kuti ndikasi- ti- tingathe usintha muli okonzeka kuti mungathe usintha ndi zimene mnationetsa mbuyomo for anthu akadakumbukira zimenezo, so asanyadirenso nawo a opposition Ah, ah, asanyadire asanyadire ayi Palibe- Ana- anangopereka chitsanzo cha ku dpp mwina chilipotu ku, ku opposition ku zipani zambiri Ah, zilipo zina- 20 zina tina- zina- zinayesedwa zinabe chabe oti zinayesedwe koma mwinabe ah, chifukwatu aepiskopi anena kuti mtsogoleri amene angakhale oti atsogolere bwino malawi nkulitengera kutsogolo after kuchotsa chimwala ndi wosunga mwambo wokhulupirika wolimba mtima wokhala ndi umunthu wanzeru amene alibe background ya katangale aha. yes zimenezo ya ndiye anatero kuti "Ah, koma paonsewa ah, ifeyo amene alipo Eh. amene tikudziwa kuti ayima nawo Eh. ali ndi maishuzi eh, amene ali, ali ndi maishuzi so eh, apapa a Mkuche angochita resign kuti well eh, nanga tipite choncho nanga sitilibe so i- i- choice ina apapa anthu amene atipatsire atipatsire ndi omwewo omwewo Eh. So, ndiye kuti tinene kuti we are in a leadership apa- apa crisis 2030 up to 2030 yembekezerani kuti mukhala ndi mavuto a leadership chifukwa anthu amene akubwera kudzatenganso 5 years ina ndi omwewa amene tikuwaona amene tinaona Mm. kaya asinthana yeah koma ndi omwewo Ndi don't omwewo. expect change kaganizidwe Enawo, they kawo are coming, kamodzimodzi yeah. A DPP, they are coming with the animosity acrimony eh, ngati kuti adzabwezera kudzakhala kubwezerana Mhm. tikadzawine ife Mm. eh, so they are coming not with solutions Okay. koma kudzabwezera okay nde so apa pabe dikirani inayo 5 years inayo yamazunzonso okay chabwino unless unless mwina mzimu woyera atangobwera kwa mtsogoleri wina kuti kusintha kapena kuyamba kuchita z- za nzeru chifukwa funso limeneli limene lili mutu wa kalata imeneyi ine ndakhala ndikulingalira bambo chifukwa cha statement yomwe inapositidwa pa kuti mwina mzimu wina utabwera amayi aja akupita kumanda atichotsere chimwala ndani koma anakangodabwa kuti chimwala paja chachoka kale eh mwina kapena aha kapena mwina chauta zimene mwanenamo eh mwatero eh, mwina mzimu woyera am- wina mugwera nkupeza kuti basi zimwala zija zachoka bwino bwino eh kuti ti basi nanga situdandaula ndife amalawi ambiri mbiri Eh, paja 19 ndife anthu million achembeke- ndife anthu achembekezo paja yes Eh, kuti mwina- mwina basi nkudzangopeza kuti ah ah ehe yawe wakumwamba Yeah. wachotsa Ndife anthu amene chimwala tiku- timapemphera kupempherera atsogoleri kupemphera Eh. kuti chisankho zikayende bwino tikufuna Eh. mtsogoleri wabwino timapemphera Eh, eh. whereas your faith ngati mungopemphera koma muona ngati mulibe chiyembekezo Eh, muona ngati sizikayenda Eh, koma eh. mupemphera Ah, ah, Eh. tikhale anthu achiyembekezo Eh. zimene tikupemphera ndiyesa mulungu atiyankha ndithu Oho. aha ndiye ngati chitsanzo chija amapereka ena kuti anthu amapemphera mvula aya atipatse mvula eh, apita kutchalichi kukapemphera mvula anthu angu, uh, wina nkutenga ambulera Mhm. mm. dzuwa lili phwee Eh. akutenga ambulera mm, ah, ndi anthu Kuti aona, ah, bwanji ambulera? bwanji ma- misala chani Eh. kuti ndiyesa mukapemphera mvula kodi ndipo pobwera kuchalichi munyowaka Eh, chikhulupiriro cha mphamvu kwa- ichikupe chambo kuti tukapemphera mvula uku ndikuti mvula ikagwa tili ikosobe kwa- zoti ikugwa tubwera kuchalichi ndetengera twambulera Ehe. Chi- chiyembekezo nchikhulupiriro tu ndiye apapa tikupemphera kufuna mtsogoleri ndeno bwanji mukukayikira nanga Aha. Eh, ndiye tikhale nchiyembekezo kuti mzimu woyera akhoza kumgwera winayo Ehe. nkumsintha Ehe. atsogoleri athu akumva ma- ma- kudandaula kwa amalawi akumva ndithu Kumva kumamva. Eh, kumva kumamva kuti Zomwe koma so amadziwa akuchita zonena akuzidziwa. kuchita eh, akuzidziwa vuto mwina I don't know kuti pamalo ake satana kuku kumafunika kuzikhala so mmene mwanenera anthu munthu wamphamvu zonena kuti angathe kulamula kuti zakuti zichitike munthu wa discipline munthu wa, wa, wa, wa sacrifice timasoweka anthu anthu amene kuti kawirikawiri amachulukira ndi anthu odzikonda Ohe, ehe. ehe odzikonda ngodzikundikira okha basi alibe nazo ntchito zakutsogolo angoti akachokapo iwo akakhale bwino basi chifukwa ambiri amene ali kumeneko A- aona ngati saka- saka- sapitiriza ayi akukaika eya kukaika kuti iii mwina sindipitiriza tipangiretu nkukololeratu nchaka chomaliza ehe ndi vuto limene tili nalo ndiyetu akawina kukhala ngatinso mwayi ali nawo hi tawula wa mose Tabwe- tabweranso. Ndiye kwakhala kusakaza kwake basi koma kusakazanso tsono Tsono- osaona ndi uja ananena kuti anthu am- amalawi ambiri ife we plan not beyond 5 years timango Oh, yeah, panga yeah, plan ya mwina chaka Mm. basi mwaona ambiri sitidzala mitengo mwachi- mwachitsanzo sitidzala mitengo sitidzala mitengo ya zipatso timati i nkadya ine zipatso zimenezi ukapeza kuti 10 years ulipobe, anthu amagulitsa malo minda kugulitsa minda amaona ngati sakhalapo zaka 5 Eh, kuti ah, basi iyi ndingodyeratu kenako Upeza kuti alipo. adakali pompano koteroko alipo Akuvutika. bambo Louis Chikhanya tikhale tikulowamo umu ndi umo chifukwa kwakukulu zimene tifuna kuchita ndi analysis anatichawira ndime uh, wonderful mkhuche eh, komano tibwerere mbuyo pang'ono kuti kalata ya uh, the sad story of malawi mwaona ngati nali yaukali kwambiri. malawi arriving at bagamoyo instead of prom the promised land mwaona ngati nali yaukali kwambiri eya imeneyo ana- Iyi- ana- iyi- anakalipirapo kwa- iyi -mbiri. ndikuona kuti akuoneka kuti andale almost wina aliyense akusekereratu aona ngati zili bwino aliyense akugwiritsa ntchito kabuku komweka kuti a ndife ameneyo anena ife osati kunena kuti adzudzula ife kudzudzulako akusiya Eya. koma kutenga koti ati makhalidwe a mtsogoleri a mcp ati ehe wathuyu kaya ndi amene anena awonso utm ehe ngwathuyu motere ndiye mukachite prove tikudikirani mukachite prove koma timati tipange kaye eh, analyze a a episcopi Mm. Chaka Okay, kalata ya- chatha. kalata ya chaka chatha Mm, uh, sad story mm. eh, anabwera ndi ningasi it was like tili ndithu ndi kanthawi before elections Kuti wokonza akhoza Tili mkatikati koma aona kuti zimene zikuchitika si ndizo ayi zimene amalawi akufuna zimene ama- amalawi tinawaikira mboma si izi zimene akuchita nde kamkwiyo kanalipo this mkwiyo is on behalf of malawi right? Oh ya sure Ehe, amalawi ambiri amapanga zimenezi nde anapanga ma- madera sena a judiciary anakwiyako ku eh, jeni ku chilengedwe anagwirako kutigwirako mokwiya mpaka pano Lord tsono ulendowu timagazi oti tupita ku Kanani. promised land koma atukagwa ku Bagamoyo ayi izizi aya Eh. nde panali tu kamkwiyo eh, kamaonesa kamkwiyo mkalata imeneyi so uh, akuti ma, mavuto osiyanasiyana akuchitika under the watch of tonse government Mhm. so um, mukaiona kalata ya sad story Mm. mkaionanso kalata iyi ya atichotsere ndani Mm. eh, muwona kuti ya- ya atichotsere ndani Mm. uh, yobwera koma softa pang'ono i think uh, cholinga cha aepiskopi nchonena kuti anthu zi- zingati nawonso a- angochita resign eh, kuti Okay. ah, basi i think tivomere eh, tivomere mmene zilili Zativuta. zativuta koma now what do we do way forward Ehe, ngakhale kuli zimiyala izi zofunika kuchotsa, Amalawi tiyeni tikavotebe, Okay. eh, tiyeni tikavotebe chifukwa njira ili panopa yodziwika bwino yodziwika bwino Ndi vote. kuvota ndiye pasapezeke munthu onena kuti sinkavota tiyeni tikavote e, tivotere munthu amene angatichotsere miyalayi koma munthu akhale wa mtundu wanji amene angatichotsere miyalayi ndimene zimene akunena zimene munenazo sopano takhale wotere wotere wotere akuunikiraponso kuti ka- kodi kavotedwe kake kakhale bwanji popeza ena tikunena kuti a mmene zili palibe palibe mtsogoleri amene ndingavotere therefore sinkavota akuti ayi tiyeni tikavote tikangovota monena kuti koma amene aliko bwino ndani basi mkavotera ameneyo amene muona kuti aliko bwino koma zoti sitikavota ayi isabwere nkhani imeneyo Okay. tiyeni tikavote chifukwa pakali panopa njira imene tingasinthe mtsogoleri ndiyovota Ehe, chakutsogoloko nde tikutero kuti mobwerezabwereza kukhala ngati kuti ayikidwa mawu mkamwa ma- eh, koma- kuti koma ineyo- ineyo- atchula ndimachita sojeni suggest njira ina Eh. because yakhala yongoti msilikali wina angobwerapo kapena Kapena ndinalakwitsa kapena? aM'church eh, mulakwitsa Ndinalakwitsa. aM'church anena kuti tikavota nde tikambirane tsopano Oh, tikavota Eh, Kuti tikavota tizi- apapa tivote

ozimeneja ndi Izi- basi zimene panya- zisabweza- panya mpira wakale masiku anotu azipangatu eh, modernizetu zimene zija sikuti Oho. nzoopsa Eh. si azikuyenda anthu wina iyayi koma kwathu kuno Imene ti- sizinga- ti- tiyendera kaye maganizo a episkopi kuti tivote ah maganizo amalamulo oho maganizo amalamulo maganizo eh. amalamulo ali Eh, constitution. tivote kaye tikavota nde tikambirana kuti tiyende bwanji

palibe amene anganene kuti umu sadamulembe chifukwa atikankhira nkhani yoti miyala ina tikupanga ndife tomwe toyenera Oya, kuchotsa kumpingo, apart from mtsogoleri weniweniyo boma, kuti koma ku mabanja konseku Eya, chikhalidwe chathu zoona. toyenera tisinthe bambo Yeah, Louis Chikati. point ina imene ananenapo ya zimenezi kunena kutionetsa ngati Panopa malamulo sitikuwagwiritsa ntchito. Zikuonetsa ngati basi aliyense angu- akhoza kuchita and go scot free. Basi ndiye apereka zitsanzo za kuzunzana m'mamidzimu. Kuzunza mwina ku- ku- kupha apolisi mwachitsanzo. Kumpha wa polisi nothing happens. Kuwotcha police station nothing happens. Kukhapa ndi zikwanje nothing happens. Ndiye kuti, ah, ah, kupha chikulire eya palibe chimene chikuchitika kuti "Ah, ah, kodi izi zikukhala bwanji ndiye kuti basi even malamulowo amene amachita implement malamulowo amene amachita enforce malamulowo Kulibe. basi ndiye kuti kulibe ndiye kuti anthu tikhoza kuchita zimene tikufuna chifukwa cha chimene chifukwa chake tiona tsopano zionetsero zimene zikuchitika zina zovulazana zopitiriza kuthyola katundu wa kuononga katundu wa anthu and nothing happens basi kukacha mmawa tichimodzimodzi Ndiye akudandaula zimenezi kuti aa ah, ah, si khalidwe limeneli ayi boma lilipo koma onani zimene zikuchitika ndeno akudzudzulaso kuti tsono osangoti boma ngakhalenso anthu tomwefe tsopano tikungozionerera zinthu zikuchitika osachitapo chilichonse yes. mm. so everybody is to blame everybody is to blame Everybody in is to blame. malawi mpakaso adzidzudzula ndithu kumpingo komweko Eh. Eh. makamaka pamene anakamba nkhani yakusankhana mitundu kuti ngakhale mu mpingomo tikaz- tikhoza kukhala tikunena zoona zenizeni pokhapokhaso ifenso tadzikonza anatero Eh, Sina sikuti sankhe malo. zoti, ah, eh, tingati ndione ndikuchotse ndikuchotse kach- kachitsotso m'maso mwako pamene waiwala Muli kuti chipika. chimtengo Eh, ndiye anena- ananoti- anafunsa funso ambuye yesu ija kodi akhungu nkutsogolerana saagwa kodi ehe ndiye ufunika uonaponso pamenepa chabwino tikati tichotse kachitsotso kali chimtengo chili mmaso mwathu titione bwino kachitsotso kali mumtengo mwa anzathu tisango tisangodzudzula ena tionenso anena aepiskopi mnepo ndiye ananenanso bwinobwino ati very clear kuti nafenso tionenso mbali yathu two days three days after kalata yalembedwa imene aepiskopi anena ndithu kuti mwala wina ndi kukwera mtengo kwa zinthu Eh, lero chimwala chovuta. shuga wakwera mtengo You see, tukupita kuti bambo Louis Chikaya anthu achi- posachedwa apa achita mademonstrations chifukwa chakukwera kwa zinthu mtengo ona akukwezanso mtengo akutithandiza kodi anthu amenewa chifukwa chani shuga ukukwera mtengo Mm. wopangidwa momuno anthu amatero akutero Mm. yes Chi- nawo sali kunena akunena kuti azinthu zakwera Z- zo ma means zopangira produce akwera nafenso tikukweza koma why zopangira kuti za- zakwera chifukwa chani pali root cause imene sakuizula M- amene ali responsible kukazula chimenecho sakupanga sakugwira ntchito Mhm. people are talking of uh, forex Mm. forex akuti ikusowa ikuso- ikusowa chifukwa chani forex there is a a reason imene ikupangisa kuti forex bwanji sakukonze reason Sakukonza moti chimene- sakuti atenti tikonze ku- kusu- kuvuta kwa forex ndiyoti production production tizikhala ndi zinthu an- amkucheso kangatana napo zimene yeah tili tili ndi zinthu zochepa zimene we can boast kuti timachita export but why do we have zochepa pamene tili ndi nyengo yab- yabwino ndithu madera ambiri kuno malawi tili ndi nyengo yabwino tili ndi nthaka yabwino why are we not producing kodi tinene kuti amalawi ndi aulesi kapena palibe utsogoleri bwinobwino chifukwa ineyo key is leadership ibe chabwino izi zikuchitikanso pamene anduna azamafakitale ndi malonda analowa m'mashopu akuluakulu ku blantyre naona mzithuzi kukatutsitsa shuga kuma warehouse ama, ama stores amenewo kuti izi nzimene zikupangitsa kuti mtengo udzikwera wa shuga anagulitsa shuga amene uja lero shuga wakwera kodi Ah, ndiye kuti apite apite kumene akukweza kushuga funso linali limenelo nkuti anali ku root cause yawo sanapite ku half angopita kumapeto kaya ife awawa ndi akumapetotu iwo akweza mwina justly pali ju- justification imene akwezera awawo ogulitsawa kumapeto bwanji usangopita kuyambirirako chifukwa akakonza uku ukusanga chili chisawawo because it is becoming clear kuti awa ma retailers amadziwa kuti sugar akwera wiki ino ndiye kunali Ehe, kugodi kuti kuti agulitse apeze kukweza. phindu yes Eh, ndiye apa pawafoilitsa koma si onse ena awa- awa- apangabe ena apangabe komano root cause bambo ndi imene sana kapena sana athane nayo litikosi tunena zomwezi zo kuti f- f- forex forex ikusowa dandaulo kuti forex Eh, Ah, of course sinapemphe chilolezo koma bwenzi nditatchula chifukwa zili mu public domain kuti anzathu a CDEDI amene amayankhulapo pa nkhani zangati izi Ah, ananena alemba ndithu chikalata kuti ifeyo tifuna a illovo atiuze kuti kupatula nzimbe china nchiyani amayikako ku shuga chimene amayitanitsa kunja inu mukudziwapo kanthu kuti amayitanitsa chani poti mwatchula forex kangapo nchani Ah. Fo- akuti nzimbe zikulimidwa konkuno kumalawi well uh, zambiri zimene angathe kutchula mm. pali zambiri zimene timagwiritsa ntchito sitipanga kuno kumalawi okay Ma, makina okay zitsulo makina opangira opangira kuti

chifukwa tu ngati kuli ma products amene kuno Malawi timagulitsako ndi ndi- ndi njere nzimbeyo kapena shugayo kuphatikiza fodya ndi zina zotero zimene zingathandizire kupeza forex nzimenezo ndiye pena kakhala kuti pali njira yoyesetsa kupanga maximize zinthu zimenezi zingatothandiza enatu kungokamba chabe akutero kuti eh, shuga amapeza kuti ndi nyengo yake imeneyi imene amakwera koma sikuti padakhalapo chaka shuga osakwera amadzera kukwera chaka mchaka maprofiti kupanga ndiye kuti ndiwo ani ake amakampani amachita kudziwa kuti nthawi yopanga ndalama ndiyi kodi Aha. sangathe kupita monga afunsira awa asidedi a unduna wa zamafactory kaya ndi ndani okhudzidwa kupita ukafufuza kuti kodi kulibe timakatero tinatake toti funso ndinakufunsani m'mbuyomu kuti amayendetsa boma ndi ndani si a bizinesi kodi aha mm. uh, ndikuonabe kuti ndi ngati tikunena za leadership pano inde Ehe, mukuona zinthu zili relaxed kwambiri monga ngati angozilekerera zinthu funso labwino amayendetsa boma ndani amene amayendetsa boma alibe nzeru oho eh. alibe nzeru zoyendetsera boma chifukwa chake zinthu zili choncho okay a president amakhala ndi az, a, azilangizi awo azilangizi a president alibe nzeru zowalangizira a president chifukwa chake zinthu zili choncho and zikungolekereredwa zinthu ma advisors alipo ma department onse and ambirimbiri so another thing zimene zokuti amene amatithandiza kuti zinthu ziyende sakugwira ntchito kodi anthu amene amapatsidwa matageti akampatsa udindo amampatsa target kuti tifuna izi Tu- pa- pakutha pa mwezi do this I do produce think this bring this amapatsa kapena akangomuyika pa udindo munthu kukhala nduna basi laissez faire basi mukaziona konko ndiye mvuto pamene- pa- pa- azipatsidwa chifukwa ma target. zimaoneka kuti chachikulu chimene chimachitika ndikulumbira kuja basi Pali- after that basi zatha eh bola ndakupanga appoint chifukwa ah, kuli zambiri zimene zikuonongeka ma- ma- ma ministries onse ndani akatichotsere chimwala eya ndiyo nkhani imene tikukambirana so apa Iyi- patu yankho lake ndi amalawi omwewa oh yankho lake lapezeka malawi akachotse chimwala ndi amalawi amalawi eya okay panopa pa- pa- pali panopa Eh. njira imene tanena kuti yochotsera mtsogoleri kapena yomuikira mtsogoleri kodi chimwala ndi mtsogoleri Vote. apapa chimwala akhala mavuto amene awatchula kale aepiskopi okay Ma- miyala corruption yes nepotism ndi zina zotero Yes. ndiye miyala yathu imeneyi aha eh, osati president ayi oho ah, osati nduna ayi Ehe. koma Mavuto. mavuto amene akubwera akulekereredwa ndi anthu amenewa ndiye miyala yathu Akachotse ndani? akachotse ndi amalawi akungochotsa kuchotsa mtsogoleri kapena kuyikapo mtsogoleri wina kapena kubwereza mtsogoleri ameneyo we, we assume kuti mtsogoleri ameneyo ndi amene akachotse pokachotsapo mtsogoleri akamachotsa miyala ya corruption ndi ndi kuti ndife aMalawi tikuchotsa kwa tam- tamuyikapo ndife Chabwino. akugwira ntchito malo mwathu Okay. ndi the question is who is that person who can do that pakati Devil pa miyala Kasaba. yambirimbiri bambo Louis Chikanya uh, palinso unemployment pakati pa achinyamata lero kwatuluka nkhani kuti uh, a nduna atsopano uh, za ntchito uh, apeza mwayi wa ntchito about 5000 kunja kwa dziko lino maiko osiyanasiyana akuyamikira anthu kuti anali kuti awo anali kuti anthu angokhulupirira foti alankhula akuti Ah, ah, tiyeni anthu tione. sanapite Ah, ah. inu kwatsala miyezi ingati kuti zimenezo zichitike chikhulupiriro Ah, abambo ah, ah, chikhulupiriro china ndi- it's not, it's not worth it oh Ah, ah, usangoti chikhulupiriro chilichonse chifukwa tikulankhula a politician wakulankhula ndi angati mapolitician amene atilankhula zambirimbiri atilonjeza zingati Ah, ayi ayi osa- ayi, yo kande, Tidikire. ayi, dikirani zitheke oh zikakatheka ndiye come now and clap for him not now angokubwatikani tajamfulumira Ah, ah, angokubwatikani apa oh khalani chete kaye okay ndiye mavutowo ngankhaninkhani uh, kupatula kuvota sindikudziwa kuti tingachitenso china chani sindikufuna kuti ndikambe zija munakamba kale kuti ah, mwina awa abwere awa aa koma ndimanena kuti no uh, kuvota ndi mu september kampeni sinayambe komano mwina kuli ma primaries ndi zina zotero konseku ndikuvota ndithu chifukwa we are shaping ikakhala ma convention anachitika kale this is why we are able olo episcopal a- a- anakwanitsa kupanga analyze atsogoleri because tikuchita kudziwa kuti amene ayimire ndi amene anawina mma convention tikuwadziwa komano mm, azitsogoleri enawa tsopano amene abwere ku parliament kumene no kodi zipani zina sizinapange convention alibe atsogoleri pamodzi ayi eh, zipani zina zinapanga convention zonse ah usati zonse 20 Eh, koma zina. zipani eh, zipani zidapanga enawo ndi magulu Ah, ma pressure group ah, eh, ah, amenewo ndi Mamovement. abwezi eh, abwe- Okay. abwezi azipani zina Aha. Eh, of course a MEC amanena kuti aa kulibe chipani chachikulu ndi chaching'ono koma ayi nzodziwikiratu zipani zidapanga Eh, kulibenso ena amene angabwere awangodikira malayansi ndiye kuti angodikira ma alliance sawayitana ehe ndi business Ah. mwachidule ndi business eh andiye fotokozani mwati mmati eh ndiye ndimatero kuti ma primaries akuchitika kodi si ndiyo nthawi chifukwa ndibwerekera chitsanzo cha mu mpingo nthawi ikakwana yoti kukhala chisankho cha mipakati and the like kumakhala kulengeza kuti kumatuluka mawu oti yambani kusinkha mm. kuti kodi amene angadzakhale apo ndani basi mwina ati miyezi ndithu kenako nkubwera chisankho chija nde ndimatero kuti kodi ku ma uh, primaries a zipani eh, of course munthu amakadzigulitsa yekha koma zolinga zimene akubwerera pa mpando amadziwapo yekha kodi ma delegates kapena kaya mwina ma citizen tili ndi udindo kapena ufulu wofuna kuti tisankhe ndithu chifukwa zikuchitika ena akumenya tima 8 choncho eh, ena ma 500 Mm. tiziti zikuyenda bwino chifukwa mwamvako ndithu kuti kwina iyayi ife takana za ameneyo ife takana za ameneyo anthu majority mwina ma delegates kukana nkhani yoti tione pa grassroot bambo lusi kanya chisankho zikuchitika zisankho zayambika e, I think uh, ku grassroot mwina tichotse kachikhalidwe aka kochita impose anthu ena anthu angapo nkungochita impose ku chigulu anthu 10 tivotere awa nkungochita limit anthu atatu pagulu lonse limene likumeneko nkungotenga anthu atatu amenewa ndi amene tisankhepo mwina anthu amene asankhidwawo kuti tikavotere ndi anthu osathandiza kumatibweretsera anthu amenewa Eh, vuto lina limene chimodzimodzi pa president ndi anthu ochepa amene amasankha kutipatsira chigulu kuti voterani uyu uyu ndi uyu ndiye timakhala limited choice tsopano ya mwina Eh, ikanakhalanso njira ina kuti bwanji aMalawi aziona okha nkungoti tivote chipululu mwachipulula choncho anthu azingovota kuti ah, koma kuti aliyense avota amene koma osapangidwa impose pang'ono pang'ono nkumapanga eliminate Aha. kudzapeza kuti we have a, a leader koma that's not the issue. mbuyomu kumatuluka mawu oti anthu akwathu andipempha kuti ndikayimire mawu amene amaoneka kuti ali ndi genu, genuinity kaya chizungu chotero chilipo kuti eh, kuonetsadi kuti umwini mm. wa constituency kapena wodi ulipo mwa anthu aja koma pano cha andituma andituma Makhota amtuma ati? andipempha ah, Makhota ampempha ati? nkutheka mwina ndimafuna tigwiritse ntchito mawu amenewo komano ndi mmene zikuchitikira pano sizimuoneke anthu amakazipanga impose ndikudzigulitsa kuti you Panoto- choose me you choose me Eh, here's eh, the man zimene zikuchitika komanso panonso munthu amatha kuchoka mbali ya kwa Nambuma ukayimira mbali ya kwa Chinathenje koma amalola zimenezo wamtuma ndani Wow. ukakhala kuti ndi wotchuka basi olo kuti lakwa usiku akhoza ukayimira kulikonse Eh, eh. khoza ukayimira Kulanda bwera munthu ku- wakumchinja khoza ukayimira ku Ntcheu Eh. Kwa kuti ndi wotchuka kumene kuja basi ukhoza kuti zombe Eh, ah, wakhalitsa kuno ah, ah, so zimene zija so nam- amtuma amtuma mwina ena of course zikhoza kutheka ati anthu ama mafumu ndi anthu pamudzi angathe unanimously kunena kuti akoma aujeni aujeni potengera mwina khalidwe lako Mm. amakudziwa bwino Mm. e, mwina umayesetsa kuwathandiza anthu Mm. e, ndi ena ndimakhala ndiona ndinamvapo Anthu. Eh. ndinamvapo cha ku Dedzako sindziwa ngati nzoona kuti akuti constituency ina amachita kukhala pansi anthu mafumu Mm. chaka chino and samabwereza chaka chino u MP kupita banja ilo ndi amakawauza kuti kumeneko pezani katakwe wanu aime oh akuti okay how do you look at it Eh, zili Paja ngati tikusakasaka, mwapatsa mwati tikusakasaka njira, njira, mwa- eh. eh, ndiyoti mwachita limit anthu chifukwa ndiyoti they are forced kubanja kumeneko apeze munthu nanga ngati kulibe angotengabe Eh, china china chake chilichonse. chimunthu chidakwa kuti "Ah, tingopereka uyu Uyu atitsogolera not naye." still more you are limiting anthu choice Mhm, Eh, so why not open it mhm. aha chabwino nkhani ndi yakuti amene akachotse chimwalacho ndani ndiye pali funso limene eh, tiyeni tiyankhe kuti tiyankhe ndani ameneyo komano anthu anagwa ulesi aepiskopi anaonetsa mantha awo aha kuti anthu anagwa ulesi mwina anthu sangathe kupita kokavota Ah, koma pone- po- ndipo panga- ana- anabwereza kuti tsono implicitly kuti koma ayi musa- tisanene kuti palibe Ehe. tsogoleri osakavota ayi tiyeni tikavote Eh. ya akumva episkopi zimene anthu akunena chowalimbitsa mtima nchiyani anthu tsopano kuti amvere zimene aepiskopi anena komanso Yeah. apite akavote nanga si ndi udindo wathu pali panopa kuti tizisankha mtsogoleri pokavota Chifukwa? Ndi lamulo. Kachiwiri, tiyeni tizindikire kuti tikusankha mtsogoleri wa dziko amene atithandize, atilamulire, atitsogolere kwa zaka 5. Ngati suvota, anthu 2, olo even 1 million akuti savota, akavotabe enawo. Olo akavote 500 chani? ndi voti akavota ndi anthu chifukwa lamulo likuti 50 plus 1 ya amene avota avotawo osati amene analembetsa ayi. ndiye uzipeza kuti ndiochepa amene ampambanitsa munthu uja koma akalamulira dziko lonse ndi iwe amene wakana kukavota ukhala mgulu so apapa tiyeni tikangovotabe chifukwa ngati simukavota ena amanena kuti umakavoterabe ngakhale usapite ukabaloti umazi uvo- uvoterabe koma ndiye kuti amene abwerepo ndi amene mwina sukumfuna tipangitsa kuti anthu amene sangatithandize abwerepo chabwino Eh, so tikavote ndithu bambo lusi chikanya Mawinji, eh. in summary ine ndikunena kuti aepiskopi mu uthenga wawo kabuku aka akufuna bata ndi mtendere ndilakwitsa anenatu oho ndipo achita kupemphera pemphero kuti tipemphere tiike m- dziko lathu m'manja mwa ma mariya mfumukazi ya mtendere okay eh ndiye akufuna mtendere ndithu komanso ya- onani werengani ku paragraph yoyambirira aje line yoyambirira kwenikweni ya ya introduction anena kuti chani mchichewa Eh, mtendere wa ambuye yesu khristu ukhale nanu nonse nga Mhm. Ah. nditi samala ndimanena bwino koma pothetsanso si zomwezo Eh, amaliza sonse zomwezo afuna mtendere aepiskopi afuna mtendere komanso kakubweretsa ah, ka- kabukukutu kamene nayambira kuti kakubweretsa Eh. Eh, kabuku aka Eh. kakubweretsa amalawi onse pamodzi pamodzi Ndiye mtendere. Mona, you see Mm. uh, zimene yachita kalata iyi yasiyana ndi the sad story Okay. Eh, the sad story eh, should in fact have done that Kwa- kuti isalekanitsa kutiika mmagulu inatiika mmagulu in fact it was supposed to do Aliyense kwake kwake. inde mene ndoti uthenga ukutani ukupita ehe ndi zimene ambuye yesu kalalikidwe ka ambuye yesu kanali ameneko okay kuti ungolalika pezoti makolo ana separating

ngakhale a- olamula kaye Akukondwera opposition, naye. onse akuti aife Eh, ah, tiyeni so tiyeni. aepiskopi akwanitsa akwanitsa akwanitsa kuwaika pamodzi ayi aha si chikhala padakhala m'kalasi tikadati aombere mmanja eya alright sure chabwino bambo lusi chikanya uh, uthenga umenewu aepiskopi abweretsa wamveka walandiridwa ndipo taona kale reaction kutengera ndi mmene azipani zosiyanasiyana akuyankhira komanso tamva a wonderful mkhutche akuyankhulapo kuonetsa kuti i think sikuti zimene anena aepiskopi eh, ndi nkhambakamwa ayi komadi zikutipsinja amalawi zili pakati pathu zimenezi program ikupita kumapeto concluding remarks Ah, pamene tikupita kumapeto a programu yathu pa september tili ndi zisankho potengera zimene aepiskopi akutimemeza tiyeni tiganizire bwinobwino za tsogolo lathu ife amene tinalembetsa tisunge chiphaso chathu chokavotera pabwino tikavote mwaunyinji tiyeni tikavote kuti tikapeza mtsogoleri amene mwina mwabwino nkuoni mwina akasinthako mwina mzimu woyera tikapempheranso kwambiri mzimu woyera athandizira kuti zinthu zikasinthe sitimayembekezera zinachitikapo mtso- m'mbuyomo eh, sitikuyembekezera poti talandira mtsogoleri koma nkuyesetsa kusintha zinthu kanthawi kochepa lero tizotheka tikusintha zinthu akozosintha Nzotheka. koma miyezi yatsalayo nzotheka kwambiri Amangochita kusintha. dala anthu. Eh, amachita dala koma nzotheka kusintha Ehe, so tiyeni tipemphere mo- molimba kuti mulungu atithandize tikakhale ni mtsogoleri amene angathe kukatithandiza potengera ma qualities aja anachita suggest aepiskopi munthu wamphamvu kuti agwiritsa ntchito chinthu chachuti wamphamvu onena kuti ngathe wa college imene amatene kugwiritsa ntchito mawu amene college osaopa Osaopa. mtsogoleri osaopa ali why mwachisanzo president wa dziko uopa ndani achipani koma iwe you are above that guy andichotsa iwe achipa- aku- sangakuchotse mchipani re eh andichotsa koma achipani. olo mundichotse mchipani ndine president wa dziko chotseni mchipani nikhozo cho ah, zinachitikapo A Bingu, a Bingu anawachotsa anachi- anata si uja anakhala bwino wina Eh, anayambitsa chawo mukapanga sote mwina so a president ku- ku- ku- kuopa chipani ndekuti ah, ayi ayi ayi muziopa amalawi osaopa chipani chifukwa olo atati awachotse mchipani akhalabe president ndekuti zimene amanena ako a- a Chikomeni Chirwa ndizoona mmene dzulo amayenda amatero ndithu kuti iyayi malamulo athu si a chipani ndi a president presidential malamulo a president eh, president amagwiritsa ntchito malamulo a dziko Eh. kuyendetsa dziko osati malamulo a chipani osati chipa amatero kuti sitivotera chipani yayi ayi timavotera President. timavotera president eya sitivotera chipani kungoti achipani amatipatsa munthu koma sitivotera chipani chabwino kungoti unfortunately tikamvotera munthu uja amachita cling kuchipanicho zikanakhala kuti pali lamulo loti aka- tika- akatipatsira chipani tikamvotera asakhaleso asachiteso attend za chipani azipanga Zaboma. point yonena kuti azipanga za- za boma achipani asiyeni azipanga za chipani koko koma kuno ndi eh! chabwino ayi tithokoze kwambiri kuti omvera tinali limodzi program imeneyi zikomo bambo zikomo tatero pamenepo ndiye pamapeto pa catholic perspective pano pa a radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu pamene timazukuta kalata ya aepiskopi kuno ku malawi dzina lidasintha paja ndi malawi Conf- catholic conference of bishops mccb ndipo atulutsa chikalata chimenechi kuthandiza Akatolika onse ndi anthu akufuna kwabwino kuti athandize kukometsa dziko la Malawi. Ine ndi Sam K nali ndi Bambo Louis Chikanya komanso a Wonderful Mkhuche mpulogalamu iyi. Tithokoze kwambiri onse chifukwa cha kupezeka kwawo. Nanunso otsatira tati zikomo mwakoma nonse. Tithokozenso tiyamike Khombola chifukwa cha ntchito yabwino